Ikoro TV Network. igbo bụ igbo igbo mụrụ nze mụọ ọzọ igbo ndị ọma ndị ọma ekenekwe m onye ukwu wee kene onye nta wee na-asị nke onye chiri nya zelu ebe ọ bụla ị nọ wee bụrụ onye igbo asị m ka ife dịka igbo akọkwana gị maka na igbo amaka afa m bụ nnaemeka ile elu na chi mana ejikwere iwe akụ wee malụ m ee n'ụbọchị tata ọ bụ na izizi ị na-esonye anyị ma ọ bụ na izizi ị na-enweta anyị ọ ga-aba uru ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi anyị nọ na YouTube Facebook Instagram Twitter anyị nọkwazị ma na TikTok ọ ga-aba uru ka ị na-esonye anyị Ikoro TV Network ife ọbụla gbasara ndị Igbo omenala Igbo ọdịnala Igbo bụ na Ikoro TV Network ka ị ga-enweta ya ekenekwe m unu o nwere isiokwu dị oke mkpa anyị chọrọ ka anyị nebanye anya n'ụbọchị tata bụrụ maka ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị dị ime ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị dị ime nakwa ife ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị ife bụ nkọwa ya maka na oge ụtụtụ ụfọdụ ndị na-asị na o kwesịghị ekwesị ka a na-akwụ ụgwọ isi nwaanyị were nụta nwaanyị na ọ bụrọ ihe kwesịrị ekwesị ife ndị a niile ka anyị chọrọ ka anyị tinyekene ọnụ n'ụbọchị taata maka na ndị igbo sị na akọwaluo egeluo o nwere odogwu anyị nọ n'ụbọchị taata bụ onye ozizi ya asịkwa m nke ụnụ wakporo m n'ilu ọrụ udo adịkwa udo dịkwa ee onye ozizi anyị na-ekene gị rie nne Ah, anyị na-anabata gị na ngalaba anyị n'ụbọchị taata bụ ikoro tv netwọk ee anyị chọrọ ka ị kọwara anyị ee ịma na oge ụfọdụ ụfọdụ ndị na-asị na ife a na-akpọ ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị na ọ dị mkpa ka ewepụ ya na ọ bụrọ ihe kwesịrị ekwesị anyị chọrọ ka ị kọwakene anyị maka na ndị igbo sị na akọwaluo egeluo gịnị bụ ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị nakwa kedu ife ọ na-akọwa
ịmago na ịnụ nwanyị na anụmanụ nwanyị ụfọdụ sị na n'enigwe ka emeli ya mana mmadụ yiwere ya maka na ka esi eme ya na mmadụ ka esi eme ya na mmụọ mmadụ yiwere ya mmụọ wee kwenye aka ya o wee bụrụ ya bụ na ihe mmadụ gbakọtara ọnụ wee nwee nkwekọrịta na nsogbu dị otu nsogbu dị otu a nsogbu onye ga-enwe nwa nsogbu onye ga-eme nke a ka ị ka a ga-esi gboo ya wee sị okay na a ga-enwe ihe a na-akpọ ịnụ nwaanyị ịnụ nwaanyị a bụ na mmadụ naabọ fụrụ onwe fa n'anya o nwerọ mgbe ị ga-eje dute nwaanyị gị na nwa mmadụ ebiri na ndị be ha amaghọ maka na ọ bụrụ na ọdachi dafụta ihe a ga-ebo gị ebubo o nwegasị na ị tọọrọ nwa ha hmm. ị gaa nga mana ọ bụrụ na ị gwalụ nne nke nwaanyị na nna nke nwaanyị ma ndị ụmụnne ya na achọkwara m ka m na nwa unu anọrọ eme ya ka omenala be unu si wee dowe ya bụ ihe ga-ebute ibu mmanya ịkpọ ụmụnna ịkpọ ndị mmadụ bụ ndị osiarị bụ ndị ga-egosi na ihe dị otu a na-amakwa mgbe ihe dị otu a mere na anụmanụ dịkwa n'etiti onye a na onye a mana ịmago na o nwezi ihe dị na agbara ọfụrụ kịta ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị ife a kpọkwana ya bụ ịkwụ ngọ ịkwụ ngọ ahụ nwere mgbe a sị gị na ọ bụ ego ka ị ga-akwụ hmm. kama na ịmago na ife na-aga a na-enwe ife nyiri a ga-eji na-edochi anya ya hmm. ọ dịzi ka ego bụzi ihe na-anọchizi anya ihe niile nke ndị oyibo na-akpọ monetary values ife ọbụna nwezi monetary values i nezi anya na ife ọbụna e jizi ego eme ya hmm. o wee bụzie ya bụzi ife mezili ọ dịzie ka a na-egozi nwaanyị ego ndị ahụ na-asị gị ịnụ nwaanyị na ọ kwesịrọ ekwesị bụ maka na a na-afụtazi ịnụ nwaanyị maọbụ ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị ka a na-ego nwaanyị ego nwaanyị bụ nwa ana nwoke bụ nwa okike
nwaanyị bụ nwa ana nwoke bụ nwa okike ọ dị ka mmadụ ịsị na o goro ana a da-ego ana ego kedu ihe bụ okike okike bụ the ma- femin eh, masculine energy ọ, anyanwụ na ikuku fa nwa bụ chi okike Oke, nwoke bụ nwa anyanwụ nwoke dị ka nwa anyanwụ nwoke bụ nwa anyanwụ nwaanyị bụ nwa anị a na-akpọzi ya nwaanyị maka na ọ nwoke na nwaanyị bịakọrọ ọnụ ụwa wee bido amụma wa ọ banye n'ana hmm. e nwe ife a na-akpọ nitrogen fixing bacteria ya bụ mkpụrụ ife ọbụna tubers roots ma hmm. legumes hmm. emewe um, anyanwụ na-acha osisi ewolu ike ya photosynthesis were ike ya photosynthesis ewee mee gịnị nwa ọmụmụ wote nke dị n'ana site n'akwara ya abịakọ ọnụ amụọ ọmụmụ otu akwala si wee dịrị n'ana akwụkwọ dịrị n'enu na-ewolu nke enu na-ewolu nke ana ka mmadụ nwaanyị ji bụrụ nke dị n'ana hmm. nwoke wee bụrụ nke nọ n'enu o wee bụrụ ya bụ gịnị okike na gịnị nwa na anị bịakọrọ ọnụ na ụdị mmadụ nakwazi na ụdị anụmanụ ndị ọzọ nwekwara nyiri ya hmm. ya na ịsị na ịkpọ nwaanyị nwaanyị bụ nkwubi okwu na ife ọ bụ bụ nwa anị nwoke wee bụrụ nwa okike ọ bụrụ na nwoke ahụ sị na ya chọkwara ka nwaanyị ka ya na ya bili dịka di na nwaanyị o mee gịnị o jee kwụọ ihe dị na ya ọ ya bụ na a na-anụ nwaanyị ịma na oge ụfọdụ ee ihe a anyị na-afụ na bụ na nwaanyị dị ime ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị dị ime ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị kedu ife ị nwere ike ikwu maka ya nya nwaanyị dị ime a bịa kwụọ ụgwọ isi ya nụrụ ya dịka nwaanyị ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị ihe o ji abụrọ ihe kwesịrị ekwesị bụ na anaghị anụ mmadụ naabọ ofu oge ọzọ dị ka ibe ya ị marọ nwa e bu n'afọ ka ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị
ọ bụrụ na i je kwụọ ụgwọ isi nwaanyị dị ime ọ bụkwanụ nwoke ọ bụrụ arụ na nna nụrụ mma nụọ nwa nwa nwoke akụ eziokwu nwa ọ nụkwa mm. ọ bụkwalụ nwa nwoke arụ naabọ ka ọ bụ ya bụ na ofu okwute ọ dị ka iji ofu okwute tụgbuo nnụnụ naabọ e wee tụgbuozie nnụnụ naabọ ahụ ọ bụrụ nne na nwa kee ka o si daa gị na ntị ife ụfọdụ ekwesịghị nkọwa maka na okeke nwaanyị dị ntị njọ jiri inu naabọ a ya dozie ndị ọha na eze na-ege ya ha tụnezie ya ka ọ bụ ihe ziri ezi ka ọ bụ ihe na-ezighị ezi maka na mụa bụ onye ozizi na nkọwa nke m na nkwenye nke m amaghị m ihe ziri ezi amaghị m ihe na-ezighị ezi mana ọ bụrụ na ị gee ntị ọfụma n'inu a m tụ ị marụzie ka o ziri ezi ka o zighị ezi daalụ mana ya ndị na-enwe maka na a na-eme ya eme ndị na-emeri ya eme ya ndị kwụrụ ụgwọ isi nwaanyị dị ime nwaanyị mụọ nwa ọ bụrụ nwoke ma ọ bụ mụrụ nwaanyị kedu ife ọghọm dị na ya
ọghọm dị na ya bụ ọ bụrụ na nna nwoke nụrụ nwaanyị ga-akpọnwu nwa ahụ a dị ime ya mgbe ahụ hmm. wee sị ya nwunye m nụọ ya dịka nwaanyị maka na ọ kwụgo ụgwọ isi ya mgbe a dị ime ya hmm. ma na otu ahụ sisi chọzikwa ya mana ọ bụrụ na ọ ma mkpọnwu nwa ahụ Sị ya, Nna m. Onye ahụ jirizie ile ya gụọ eze ya ọnụ maka na obodo na-eme ya na-eme mmehie na alụ ka ọ bụ
ọ masị m n'ọnụ ọ masị m n'ọnụ ihe m ma bụ na ha na-emeheri ya ka ha mezie ya na a na-emefe emefe mmezi dị na ya bụ nwaanyị dị ime hmm. ọ bụrụ na achọpụta na ọ dị ime sị hapụ ọ mụọ nwa abịazie kwụọ ụgwọ isi enwekwara ike ebuo mmanya ọzọ niile hmm. mana ọ mụzie nwa sị bịa kwụọ ụgwọ isi mana ife kpatakwala ụfọdụ ji eme ihe isi nwaanyị dị ime bụkwa arụ ọzọ a na-emekwa na ọ bụrụ na amụọ ya bụ nwa ọtụtụ obodo na-abụ nwoke tụọ nwaanyị ime sị na ya ga-anụ ya hmm. ọ chọzi ime ihe isi nwaanyị ka o nwee ike nwere nwa hmm. asị ya mba na ada eme ihe isi nwaanyị dị ime ọ mụzie ya bụ nwa hmm. ọ bịazi ime ihe isi asị na ọ ma nnụkọtakwa ya na nwa ahụ na nwa ahụ bụzi ukwu nne ka ọ ga-abụzi ya ndị nke nwaanyị nwe nwa
nwoke asị kezize ka ọbara ya ga-esi wee nọrụzie n'ilo ebe ọ bụ na ya chọrọ ịnụ nne Mm. ọ ya melụ kpa arụ naabọ a na-emezi ka amalụ ka ha ha nhata nha ka ofu aka ibe ya mana ha naabọ bụ alụ ya bụ na ọ bụrụ na alụ dị ịbụọ asị ka a ghara ofu mana ha naabọ bụ alụ ha naabọ bụ mmehie ebe ọ bụ na ị chọ ka o si m n'ọnụ ya bụ na ekwesịghị ịkwụ ụgwọ nwaanyị dị ime nwoke makwanụ ihe ekwesịghịkwanụ ka ọbara ya nọrụ n'ilo
anyị na-ekene gị rinne onye ozizi ajụjụ ikpeazụ anyị nwere ịjụ gị n'ụbọchị taata bụ abịa n'okwu Igbo a na-ekwu okwu nwanne onye nne ji gị na ya maọbụ onye ofu nne na ofu nna ji gị na ya ị bịa na ezinụlọ ebe nwoke na nwaanyị mụtara ụmụazị a na-akpọ ya nwanne kedu ife kpatara na adịghị akpọ ya nwanna ebe ọ bụ na ofu nne na ofu nna ji gị na onye ahụ daalụ kedu ka ị ga-esi ọ ọkụkọ bụ ihe mara akwa ya Nne ọkwa nne ọkụkọ bụ ihe mara akwa ya kpukọ. Ọ nne bụ onye ma ka ọ bụ ofu nna ji ụmụ ya ka o nwere nna ọzọ. Ọ nwaanyị mụrụ nwa ma ebe nwa si wee jete. Ọ bụrụ na a mụọ anyị ịbụọ hmm. amarọ m onye bụ nna nke onye nke ọzọ amarọkwanụ m onye bụ nna nke m mana ama m na ọ nwanne m ikekwe ikekwe na o nwee ka nne si jee na ọ bụghị nwanna m mana nwanne m mana nwanne m nwanne m ka m ma amarọ m nwanna m maka amarọ m ka ofu nna mụrụ ya maka na gboo o nwere ife a na-akpọbu iko Biko, ebe okwu Igbo biko si pụta bụ buru iko m. Buru iko m. E nwere ike n'anya na akụkụ be ndị a na fa na-eto ogo mana fa na-ama amamife hmm. nwoke eburu mmanya je be nwoke ahụ sị ya biko ka tụọrọ m nwunye m ime ka anyị zeta akụ gị na akụ gị ya breed na breed gị agbụrụ agbụrụ ka anyị zeta agbụrụ gị a na-eme ya mgbe gboo mgbe gboo a mụọ ya ị ka ga-akpọ nwanna ọ nwanne ọ nwanne maka na ofu nna eji ofu nna ejihọ ndị ofu nna ji bụ ụbara ndị a ma na ha si na agbụrụ ahụ pụtazie ụbara ya ka a na-akpọzi ụmụnna ụmụnna mana ọ bụrụ nke nne ji ọ nwanne ka ọ bụ maka na ị mahọ nna mụrụ ha ọ bụgoro na unu niile yiri n'iru oyiyi abụghị nkwụ oyiyi abụghị ya o nwere ike unu yie onye nwaanyị si na ya mụrụ nwa bụ ya mụrụ nwa maka na nwaanyị mara ka o si wee gaa gụnwa nne ji gị na ya bụ ihe ga-ama asị m ihe m na-ekwu bụ na ọ bụ na unu unu niile ka e wee iji maa atụ ọ bụrụ unu dị ise ịtọ yiri nna ịbụọ yiri nne mana fa niile a na-akpọ onwe fa nwanne ya bụ na ị mahọ ihe na-afịọ kịta a sị gị paternity test nye mmadụ naabụọ ọbụla nọ n'ime ụlọ na-eri ofu nri nye fa afọ atọ fa ga-eyi onwe ha oyiyi bụ na gị na mmadụ na-anọ mgbe ọbụla kwa mgbe kwa mgbe na-eme ofu ihe hmm. unu ga-eyi ọ nya ka o ji abụ oge ụfọdụ ị fụ di na nwunye fa na-eto na-aka maka na ha na-emekọ fa eyi a na-anọkọ na-emekọ na-erikọ na-anọkọ Oge ọbụla. na-akpakọ oge ọbụla fa eyibe onwe ha na- mmadụ ọbụla nwere mgbe o ji agbanwe mmadụ ọbụla nwere mgbe o ji agbanwe ife ọbụla cheru gị n'ilu mgbe ị na-enwe mgbanwe ahụ ka ị ga-adị ka ya a na-akpọ ya energy transformation in the beautification of the body o nwere ka m o nwe o nwe obodo m ga-ana soro ndị obodo ahụ nye m afọ ise m dị ka ndị ahụ hei onye nke a na-adịzi ka oyibo ọ ga- ọ dịzi- o jechaziri obodo oyibo dịzie ka ndị ọcha ka ọ na ị marọ na ife a na-akpọ ilu igwe weather na o nwere effect on the skin nri a na-eri nwere effect on the body ya nyiri abụghị njikọ ọ nne mara onye bụ nna mara onye bụ nna amaghị m nwanna m onye m ma bụ gịnị nwanne m ndị nne ji mụ na ha ọ bụrụ ndị nna ji mụ na ha ndị nna ji bụ mụ na ha bụ ife mere e ji nwee nna ji bụ maka na igbo family settlement na-enwe extension ya extended family hmm. so ndị ahụ gbasapụziri ịkpọkọ ha ọnụ ha nwee ịbịakọ ọnụ a sịzie na ọ nna ji ha mana ndị a ndị a mụrụ a- n'afọ n'afọ No, ọ nne- ọ- ọ nke- nne ji. ọ nke nwaanyị ma ndị ọ nne ji ndị nne ji ya na ibe ya ebe ọ na nkanụ nkanụ na-aza nnaji Mm. mana ndị imo na-aza nneji na ndị otu ya okay ọ ndị nne ji dị iche na ndị nna ji daalụ Udo daalụ dịrị. anyị na-ekele gị igbo bụ igbo igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwe m unu ọzọ anyị abịagwa na nchịkọ isiokwu anyị ji maka ya wee pụta n'ụbọchị taata onye anyị na ya nọ n'ụbọchị taata bụ onye ozizi enyegwa aka wee kọwaa ọtụtụ ife dịgasị iche iche ee ị nwekwara ohere ije na ngalaba onye kwuo uche ya nke ndị oyibo na-akpọ comment section ka i je kwuo uche gị maka na ndị igbo sị na uche onye adịghị ya njọ nyere anyị aka ka i kesaa ife onyonyo anụnwa maka na ndị igbo sị na onye nụ ya kara ibe ya ekenekwa m unu chetakwa na ị ka na-ekiri Ikoro TV Network ebe a ka a na-akpa ife ọbụla gbasara omenala Igbo ife ọbụla gbasara ndị Igbo bụ na Ikoro TV Network a ka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilenunachi mana i tuo m oriwe akụ akpaa m nganga i tuo m oriwe akụ m jide ego abụọ nga ego ka ọ dịnụ
Ikoro TV Network.